bolofa bolo ta kan bala tɔgɔ bɛ di Bua Jabate naamu dibi la lakari wɛrɛ t'a la tan dɛgɛ ma kɔ kosɛbɛ Bua Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvel Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni ani fasiri kɛba Mahamani Ture Mahamani ko i k'a dɔn kangari min dara ayiwa minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye min kan ka kɛ kangari min dara a mɛnna i k'a dɔn kunun ko minisiriw ka lajɛ minisiri ma to kɔfɛ Asimi Goyita ɲɛ bilennen kun don Bua Jabate sɛbɛnnikɛla ko nka kɛnɛ in kan min ye yɛlɛmaba dɔw ye olu kɛra i k'a dɔn wulikajɔ ani ɲɛtaa hakili ma ɔɔ général de brigade Burahima Jabate ale kɛra ayiwa inspecteur général des armées min ye service ye i k'a dɔn armée ka service i k'a dɔn ale kɛra o ye a bilala maa min nɔ na o de ye général Alihaji Gamu ye Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn décret ɔn n'o fɔra kaban naamu n'i ma bɔ a la i don dɔ don a la o don min ye décret de nomination ye ɔhɔ général de division Alihaji Gamu ɔn maa min y'a nɔnabila o dɔnna kununko ɔhɔ inspecteur général des armées ɔn et services ɔnhɔn min ye ayiwa décret min kun y'a a Gamu bila ye naamu o décret kelen y'a bɔ ye pewu

min ye Burahima Jabate i k'a dɔn kɛlɛ jula sango ye ale kɛra inspecteur général ye min ye awa sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Gamu ye dɔ kɛ ye sabula a bɛ waati jan bɔ Gamu kɔni bɛ ayiwa baara in na a nɔnabilali Ɔ armée ka baara y'o ye i k'a dɔn cɛw bɛ fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ armée kɔnɔ nin dun ye awa bolofara min n'an y'o kofɔ sisan Jabate bilala yɔrɔ min Bua Jabate i k'a dɔn yɔrɔ kolo gɛlɛn sabula a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye sɔrɔsiko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ye cɛden minnu bɛ yen U ka nafa, u ka sɔrɔ, minɛn min ka kan ka di u ma, olu ɲɛnabɔli an'u bɛ balo ni fɛn minnu da kɛlɛkɛyɔrɔ la walima kɛlɛ yɛrɛ tɛ yen, nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛnabɔ ayiwa armée ka nin yɔrɔ in na. Sɛbɛnnikɛla ko, min ye jateminɛw ye, armée fana i k'a dɔn bolofara don min ko ka gɛlɛn kosɛbɛ, a tɛ taa jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli ani baara kolo girinw kɔ. Ɔ maa min bɛ ta ka bila ye fo faamuyaliba de ka sɔrɔ a la i k'a dɔn min b'a to maa tɛ jigin maa na armée bolofara ka ca a ko i k'a dɔn n'i y'a mɛn administrative o de ye sɛbɛnko ani cakɛda jɔyɔrɔ o don nafolo minɛn nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ nin yɔrɔ kelen de la Bua Jabate a ko i k'a dɔn ayiwa sariyatigiw fɛ yen min ye sɔrɔsikɛ yɛrɛ ni fɛn min ka kan min kan ka boli a kan ani min yeli ka kan ani min fɔli ka kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yen inspecteur général des armées et service a ko bi min ye officier général supérieur i k'a dɔn a bɔ conseil des ministres la bɛn kɔni kɛra min kan o de kɛra nin kamalen ye i k'a dɔn conseil des ministres bɛnn'a kan k'a fɔ ale ka bila gamu nɔ na buwa jabatɛ maaw dun dalen don a la sabula n t'a siɲɛ fɔlɔ a ka ɲɛmaaya kɛ sɔrɔdasi kunda sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da da la sigi kɛlen don k'a kɔnɔ fɛn caman na Naamu. mali sɔrɔdasiw Ɔn. wulikajɔ kura ni taabolo kura minnu bɛɛ Aha. u tɛ taa minɛn kura kɔ Fiyewu. a tɛ taa dusu yɛrɛ kwali kɔ Ɔhɔ. a tɛ taa ka cɛdenw d'a ma Han. u ni nafa ani sɔrɔ min ka kan Naamu. olu ɲɛnabɔli joona an'u ka se k'a sɔrɔ joona Ɔhɔ. an'u ka fa Haali. o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara sɔrɔdasiw galabu kan Kosɛbɛ. Nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura, karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona, naamu, soir de Bamako, haali, fasiriba n'o ye Umaru Ɔngoyiba, anhan, baro kolontigi a ko an ka taa Sevare, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaayaso, unhun, chef d'Etat major des armées, unhun, a ɲɛmaaba n'o ye général de brigade Umaru Jara, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara ka fara gardes ka chef d'Etat major kan, unhun, n'o ye général de brigade n'o ye Élisée Jean Dako ye, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara u taara lajɛli kɛ u taara taama min na o tuma min ye jamanadenw ka hakilina taama don jamanakuntigi ka fara ka gouvernement kan u ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ da ni ka t'o fɔ sɔrɔdasiw ye fasiriba ko a ko min ye juma tɛmɛnen ye mondoro janjo karamɔgɔ daba tunkara o kɛra banmanciw ye sɔgɔmada joona joona u taara bin an ka dagayɔrɔ kan min ye mugu kan ye ɛri caman kɛra o la karamɔgɔ daba tunkara ma ɲa min k'o kɛra a bɛ kɛ maa minnu kan ka sa olu sara minnu joginna olu joginna karamɔgɔ daba tunkara minnu fana balola olu balolen don fasiriba ko janjo kun cɛlen min ye kɛlɛkɛcɛw ye a jirala k'a fɔ u ye min fa jugu la jugu m'o fa an na fiyewu o tuma kɛlɛ man di fasiriba ko maa minnu kɔni taara karamɔgɔ daba tunkara olu ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛra jamana tɔgɔ la ka dugawudon kɛ ka ɲɛsin u ma minnu fana joginna olu taara joona joona ni ka taa n'u ye kɛnɛyaso la karamɔgɔ daba tunkara n'o ye finitigilakaw dagayɔrɔ min filɛ nin ye sevare ale ni hôpital somine dolo min ye mo dugu kɔnɔna ye fasiriba ko a ko chef d'état major des armées général umaru jara a kɛlen ka taa jɔ banabaatɔw ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara o kɛra jigisɛmɛ belebeleba ye banabaatɔw ye n'u ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ye a ko ne nakun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamanakuntigi n'o ye colonel asimi goyita a ye n ci sogɛli kokala mayiga ye n ci ka n'a fɔ aw ye ko aw joginna ko min kunkɔrɔ o tuma faso ka ko don Joginna ko min kunkɔrɔ o tuma yɛrɛ ci don min kɔni faso fini a ye min ta k'a bɛ jamana lakana o tuma ko jamana n'a kɔ filɛ aw la k'a ma jogin fufalaki minnu fana ntanyana u ma ntanya fufalaki fasiriba ko nin kɛra jigisɛmɛ kuma belebeleba ye maa minnu joginna u y'a dɔn tigitigi k'a fɔ k'u joginna min kama karamɔgɔ daba tunkara k'a b'a kun bɔ a bɛ dɔw ye a bɛ dɔw ye Fasiriba ko min ye général de brigade umaru jara ye a y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye banabaatɔ ye a ko jamana yɛrɛ bɛna a jɔ ni u bɛɛ lajɛlen ka dépense ye fura fura kan ka k'u la musaka musaka kan ka bɔ ko jamana b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o tuma somɔgɔw ka dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ fasiriba ko a ko min kɔni ye n'u kɛnɛyara o tuma u y'a bila da min na u b'a ta o dakɔrɔ kelen na min ye jamana in k'a bɛ lakana ka bɔ jugu bolo maa minnu bɛ k'an tɔɔrɔ maa minnu bɛ ka jamana lafu karamɔgɔ daba tunkara finitigiw kalenna ko don ko nin t'u fari faga abada nin bɛn'u galabu tɔ de ja min ye wulikajɔ k'o boloda waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'u ka dagakisɛ ta ka bɔ jamanadenw da la a ko siga kɔni tɛ min na Banbaanciya wale minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara a ko ko an ka finitigilakaw bɛna na sebaaya sɔrɔ siga t'o la o tuma ko ala tɛna kɛ ko mɛnta ye sabu finitigilakaw dusukolo min b'u la bi chef d'état major des armées n'o ye général de division ye umaru jara a y'a jira k'a fɔ hakilina min bɛ finitigilakaw la bi a ye min na kɔlɔsi a ye kumaɲɔgɔnya min kɛ karamɔgɔ daba tunkara k'a bɛ maa jigi fa ka barika la kunnafoni filanan ye an ye min bɔ soir de bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don ŋana man di fo kobilen don bwa jabate nka ŋana kegunma o bɛ si jan sɔrɔ ka tɛmɛ ŋana naloma kan bwa jabate n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur du renouveau fasirikɛba a to de ko a jamu tɛnɛn o dɔn aw jamu tɛnɛn ko bwa jabate k'a dɔn dɛgɛ a sisi bɛ bɔ karatɔ la indicateur du renouveau y'a boli ko ba saba kɛmɛ duuru siɲɛ tan ani naani bwa jabate cakɛda min sigilen bɛ soko kunna min ye ayiwa atetebugu so dilanli jamanadenw ka se k'a sɔrɔ minnu y'a ɲini minnu n'a sɔrɔli ka kan bwa jabate i k'a dɔn ɲinan ta in kɛra mankanba ye a gɛlɛya barika bonyana fo jamana ɲɛmaaso da donna na bwa jabate i k'a dɔn so dili min ye dugu filanan ye o de tun bɛ sen na so So ba tan ani fila ani kɛmɛ duuru ni bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ o don bwa jabate k'a dɔn o de ye atetebugu so ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa février kalo tɛmɛnen in na min ye cakɛda min n'o de ka kan ka ko ɲɛnabɔ minnu ye demande kɛ minnu n'a ka kan walima minnu n'a man kan olu de tun ka kan ka ko ɲɛnabɔ walasa jiginna walima gasi kana y'a la bwa jabate k'a dɔn a ko mankan barika bonyana fo ka tɛmɛ fo jamana ɲɛmaaso yɛrɛ da donna na Bwa jabate k'a dɔn nin wulikajɔ nin cɛsiri a dɔnna k'a fɔ dɔ bɛ to duuru naare jukɔrɔ a ma taa ka min dan o de ye seku denba seku denba ale de ye omh ayiwa o directeur ba ye bwa jabate k'a dɔn ko in kɔni gora a la ale laban i k'a dɔn a dakolo cira k'u ko Sɛbɛkala ko ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ segu denba wulila bɛɛ kununko minisiw ka laadadala ɲɔgɔn ye sɛbɛ o don maa min bilala nɔ o t' de ye ko isa seyidu sisɔɔn isa seyidu siso ez de kɔsirisɔn sibi don o don ba tɛ k'a dɔn fo ka taaa fɔ a welela kununko ale de tun ye a wadiratezjonali delibanisi min e de labɛnbita min ye kulukɔrɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ko di bon jabate nin ɲɔgɔnna mankanba jamana kɔnɔ faama dɔn dɔ bɛ to a la so ba tan ni fila in u k'a tilacogo ma ɲɛ maa dɔw tɔgɔ yera a la olu n'a man kan bon jabate k'a dɔn dɔw tɔgɔ yera a la olu yɛrɛ m'a ɲini a kɔni kɛra birisa ɲamida ye n'a ma ɲɛ o kɔ jamanadenw ye kulekan bɔ Jamanadenw kɛlen bɛ ka kama kura bɔ ko mali kura o don mali kura a tɛ taa ayiwa dɔ ɲɛji kɔ fiye bon jabate a tɛ taa dɔ ka tɔɲɔ kɔ a tɛ taa dɔ ka dɛgun kɔ hali n'i ma ɲɛ forobafɛn tilali k'i b'o kunna bon jabate k'a dɔn n'i ma ɲ'o tilayɔrɔ la o kɛcogo dɔn a sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye office malien de l'habitat directeur min bɛ min ye seku denba ye hali n'o y'a sɔrɔ a nin d'a la yɔrɔnin kelen bon jabate k'a dɔn ko in kɔlɔlɔ kɔni dara yɛlɛ la o kɛra a ko ale ta in ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ a ta in jukɔrɔ k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ minisiri min n'o bɛ soko kunna burahima kamina o don bon jabate burama kamina i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye mankan caman ye o tira ale yɛrɛ de la sabula ale min ye minisiri ye o don nka n'i ye ko bosocogo ta k'a lajɛ olu bɛ baara kunfɔlɔ kɛ nka ko in bɛ laban minnu bɛ ko so tila maa min ni maa min ka kan olu de yamaruyalen don k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ nin n'a ka kan nin n'a man kan filɛ dɛ bon jabate ni fili kɛra bɛɛ i b'a sɔrɔ komisɔn olu de ka fili don nka dɛgɛ kisi bɔ karatɔ da Siga t'o- n y'a f'i ye cogo min Ɔhɔ. sɛbɛnnikɛla ko ko di? a ko ayiwa min kɔni ye seku denba ye O don. min ye directeur général ye omh Aha. bon jabate i k'a dɔn ale ta ko wɛrɛ na sɔrɔ a ta la Han. a ko sabula Ɔn. logement sociaux i k'a dɔn kabini bi ma se Aha. mankan dɔ tun b'ale ni maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Han. n'o ye syndicat ye Ɔhɔ. sabula sɔmi kɛra directeur général fɛ Ɔn. k'a fɔ syndicat ɲɛmaa dɔw bɛ yen Ɔhɔ. bon jabate i k'a dɔn olu minɛna sɔnni yɛrɛ kɛnɛ kan garaba la Ya. Sabula min ye atetebugu so kɛmɛ fila ani tan ni wolonwula olu y'o namaduna k'o feere yɛrɛ de koyi k'o warijɛ minɛ a bɛ miliyɔn kɛmɛ seegin bɔ a dunanma in kama denba yɛrɛ de ye k'a da olu la k'u minɛ ka taa u don kaso la maa fila minɛna kelen bolila jabate kabini ko nin kɛra syndicat ka ŋunuŋunu n'u ka wulikajɔ wa jabate k'a dɔn yalima o de ma taa kun seku denba la wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ hali A ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa kura min bilalen don a nɔ na n'o ye a isa seyidu sisoko ye bon jabate o ye ingénieur de construction civile o don sɛbɛnnikɛla k'o de weelela ka bila a nɔ na ɔ seku denba a na weele cakɛ wɛrɛ la logement sociaux ko kuma kɔni ale da bɔra a la pewu an bɛ don min na ko bi bon jabate k'a dɔn jamana in bɛ bolo min kan maa kan k'i janto i yɛrɛ la sabula a kɛko ɲuman o b'i kisi kosɛbɛ kɛko cɛjuguya a mɛn o mɛn da don na s'a ma ne ti nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ A ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara an ka taa an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don ko kura min ye la relance ye fasiriba karamɔgɔ daba tunkara a ko siga tɛ min na min kɔni ye chemin de fer ye ayiwa le challenger don challenger don nɛgɛsira nɛgɛsira a ko siga kɔni tɛ min na min ye chemin de fer ye karamɔgɔ daba tunkara ko bluff de bɛ yen wa a ko walima kuma min talen bɛ tile fila in na karamɔgɔ daba tunkara kisɛ bɛ jaba la wa a ko ni tɛrɛnsira ko kuma fɔra karamɔgɔ daba tunkara malidenw b'u ɲin de ɲimi sabu tɛrɛn jɔli a ye min tiɲɛ mali ye a tɛ fɔ ka s'a kundama la fasiriba ko n'i ye mali ka sɔrɔ sɔrɔw lajɛ arayisira bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ karamɔgɔ daba tunkara bɛɛ lajɛlen b'i tigɛ de nɔn nka tɛrɛn jɔ fɔra dama ka na bila bi la dugu dɔw yɛrɛ kɛmɛ bɛ tomo lankolon ye baara tɛ denmisɛnw sigilen bɛ k'u bolo d'u sen kan dɔw kɛmɛ ka t'u yɛrɛ fa kwaji kan dɔw kɛmɛ ka t'u yɛrɛ fa damadingɛ kɔnɔ yanni k'u sigi ten fasiriba ko a ko mun na tɛrɛn jɔra faso mali kɔnɔna la ɲɛfɔ min ye marako juguya don wa min ye k'an mabɔ a la wa karamɔgɔ daba tunkara mali bɛ kundama min na tɛrɛn man ɲi ka jɔ mali kɔnɔ abada nka a jɔra dɛ fasiriba ko bolo dama fo ka nɛgɛ wuli
Fasiriba ko bolo maa funu a bɛ d'a tigi kan na karamɔgɔ daba tunkara maa minnu maa minnu da bɛ tɛrɛnko la u welela k'u ɲininka joona joona tɛrɛn kunkan bɛ se ka bɔ kura ye o tuma min ye minisiri caman bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara olu y'an bluff k'an bluff fo k'an ɲɛnamini kɛra baba mulayi ayidara min ye sirifukɛ a y'an bluff koyi n'i y'a mɛn ko minisiri bluffeur bluffkɛla Baba Mulayi don, sikei, anhan, karamɔgɔ Daba Tunkara, naamu, Fasiriba ko, unhun, min ye an bɛ don min na ko bi masa bɛɛ n'i tile don, unhun, maa min bɛ ɲɛmaaya la bi ministère kɔnɔna la, unhun, n'o ye madame Danbele Madina Sisoko, un, Madina, un, karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni ye sɛbɛnfura in labɔ tiroir kɔnɔ, unhun, ni k'a gongon ka poussière bɔ a la, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara k'a d'a ka tabali kan, unhun. madina ye sɛbɛnfura lajɛ fo k'a ɲɛ bilen maa minnu da bɛ tɛrɛn ko kuma na ka bɛɛ lajɛlen wele mali tɛrɛn min jɔlen don karamɔgɔ daba tunkara n'a wulili de nɛgɛ bɛ malidenw na a y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na tɛrɛn ka mankan bɔ o tuma n bɛ délai di aw ma ka yamaruya di aw ma mana yɛrɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye wagɔn kuraw ni kunkolo kuraw ye o ka se ka san cogo min na nka fɛn ma san fɔlɔ dɛ wa wa ayi ni madina y'a fɔ

walima lakika don wa a ko o tuma don nataw la o kuma ko tiɲɛ ni nkalon o na dɔn nka siga kɔni tɛ min na madina kɔni ye baara minnu kɛ n'o bɛ ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ arayi minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara n'olu kɔni tiɲɛnen don o tuma ko madina ye olu kɛ kura ye min ye pɔn minnu bɛ yen ni a yirala k'a fɔ olu fanga fɛgɛyara o tuma k'a ye olu fana kɛ kura ye yɔrɔ dɔw bɛ a ye pɛntiri jɛman mun u la karamɔgɔ daba tunkara gari dɔw bɛ yen o kɛmɛ bɛ saga ni basaw taama yɔrɔ ye min kɔni madina ye sa k'a ye tɔli kuraw ani pɛntiri kuraw kɛ ko bɛɛ lajɛlen jigi fa ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara maaw sigilen bɛ o la min ye marisikalo tile naani ye a ko korofinna nord dépôt kɔnɔna la tɛrɛn kunkolo dɔ kɔni bɔra yen farifari karamɔgɔ daba tunkara ni k'a kunda bamakɔ gariba kan Tɛrɛn mankan bɔlen a kɛra sogokan ye maaw bolo ayiwa min fɔra nin y'a kɛtɔla ye wa karamɔgɔ daba tunkara maaw y'u jɔ ka tɛrɛn taatɔla lajɛ ɛ maa caman ye tɛgɛrɛ fɔ koyi ko nin o tuma ko ko kɔni nin y'a daminɛtɔ ye koba ko karamɔgɔ daba tunkara tɛrɛn min taara o tuma k'a jira maaw la ko tɛrɛn kura tɛ o tuma kunkolo kɔrɔ don ani wagɔn kɔrɔ don nka o b'a jira k'a fɔ ŋaniya kɔni bɛ yen ŋaniya min bɛ yen o de ye tɛrɛn ka mankan bɔ a kunkolo kɔrɔ ni wagɔn kɔrɔ minnu bɛ yen madina ko ko kɔni bɛna dɛmɛ dɛmɛ ni ka baara fɔlɔ kɛ k'a daminɛ bamakɔ ka taa bila kita o tuma n'a sera kita karamɔgɔ daba tunkara a kan ka wulikajɔ kura minnu kɛ ka taa bila fo kayi o tuma ko baara kura kɔni bɛ senna o tuma k'o ye tile damadɔ ko yɛrɛ ye min ye kunkolo kura n'o ye lokomotifu ye karamɔgɔ daba tunkara ka taa bila wagɔn kuraw la ɛ k'o bɛ nali dɛ tari k'a tɛ kɛ fangakɔrɔ ta maa kɛra yarabe kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le challenger kɔnɔ idirisa togola ale ka kuma don bɔ jabate a min jɔ bɛnna o de ka bɔ bamakɔ ka taa kulukɔrɔ Tɛrɛnsira tɛ yen bilen o. Ɛɛ o wulila ka ban, o wulila dɛ. Ee! O wulila pewu. Araye nɛgɛ min bɛ yen, u y'a bɛɛ wuli ka ban. Ɔnhɔn! Ɔ wala! Ni ni tɛrɛn kɔni bɛ taama kura kɛ ka taa Kulikoro. An! Fo araye kura ka da. Araye kura yɛrɛ daba tɛ koyi. An! Taara so jɔ fo nin. Ɛɛ Ala! Ɔhɔɔ! Ee n tun tɛ fɛ ka min fɔ. Sow jɔra fan bɛɛ fɛ. Fo fo fo araye gala ka da la. Aa! Ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ko bɛna kɛ cogo min. Han! Nka Maliden. An! An dalen don a la. An dalen don a la.

Jusqu'à dans bamakɔ mun kɛra te filɛsa kɛ u b'u ka tonbola belebeleba daminɛ bamakɔ tuguni wa u k'u famana k'a kɛ o de nisɔndiya bɛ la te filɛsa a bɛna a ka tonbola kura boloda min n'a ladiyali fɛn tɛ se ka fɔ ka ban jeliba bazɛnw waksiw telefɔniw moto jakaritaw firigo kɔnzelatɛri ani tele zefere teve e se o wala ekaran pla fo ka taa se du tɛrɛnw caman caman o tuma foroko lankolon bɛ anw minnu bolo k'a falen n'anw b'a fɛ k'a falen an bɛ taa n'a ye i bɛ se ka taa n'a ye dabanani na arajo jɛkafɔ arajo ɲɛta arajo nasirawulen arajo libɛrite arajo ɔkisizɛn aw ka kan k'a hakili to fevriye kalo bamanan warakɔrɔ sikeyi ala ka hinɛ yarabe naamu karamɔgɔ balo bɛ cogo di Bɔ jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma vingt-deux septembre yɛrɛmahɔrɔnya don bɔ jabate maa kana kɛ jugu sago ye bɔ jabate k'a dɔn ŋana ale maa man di fo kobilen don min ye kuma ye a sɔrɔla maa min da o de ye zeyidan ag sidalamin o don Bɔ jabate i k'a dɔn a kumana a ko maa jugu n'a kɛra sonsan ye aa bɔ jabate n'i m'a fɔ k'a bɛ se boli la a fɔ k'a tulofura ka jan a ko jɔn ko ala jamana in min ka kɛ n da sidɔn ye bɔ jabate sabula min ye ɲɛmaa ɲɛmaa ye i tɛ nin ye diɲɛ jamana si la ni mali yɛrɛ tɛ filɛ dɛ jamanaden ka sin ka taa bila a ka ɲɛmaa na bɔ jabate k'a kɔrɔmatigɛ k'a kɔrɔ tiɲɛ Buwa Jabate san kalo tan fila ka fɛn dɔ ɲini ni k'o d'a la hali a ko mali ye nin jamana in don dɛ nka n'an m'an janto Buwa Jabate bɛɛ lajɛlen gɛnfɛ bɛ sɔn ka ku i la hali a ko n'o tɛ docteur Sogɛli Kokala Mayiga hɔn premier ministre o don Buwa Jabate i k'a dɔn min man'i diya i b'o fɔ a ma min man'i diya i b'o miiri ka ɲɛsin a ma hɔn Buwa Jabate janko logement sociaux Kuma min wulila kɔsa in na Buwa Jabate k'a dɔn kunnafoni caman de carinna min ni min tɛ taa fan kelen dɔw ko k'a denmuso ko logement sociaux ATTbugu dɔ di o ma min ye denmuso in ye a furulen don a b'a cɛla la a bɛ san caman bɔ Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko yalima n'i kɛra faama ye Buwa Jabate n'i kɛra jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ i bɔnnaw n'i teriw, ɔhɔ, Buwa Jabate yalima olu ni u ka hakɛ sɔrɔlen man kan wa? An, ɲininkali tomi bɛ, kosɛbɛ, Buwa Jabate n'i kɛra faama ye, ɔhɔ, yalima i denw, an, i k'a dɔn an'i dɔnbaaw, ɔhɔ, olu ka fɛn ɲini jamana bolo o n'olu man kan wa? An, ni sonyali tɛ ni binkanni tɛ, ɔhɔ, min ye awa Zeyidan Ag Sidalamin, o don, a ko ale ye Sogɛli dɔn kabini bi tɛ, han. U tonsojuru n'u barajuru a talen don yɔrɔ kelen Buwa Jabate n'a y'a diya a b'a fɔ u ye soma ye nka o n'a ta bɛɛ o ma ale yɛrɛ bali ka Sogɛli tlu ma politigi bunakun kan kuma dɔw la Sogɛli bɛ kuma dɔw fɔ ale b'a kɛlɛ a ka kuma nɔfɛ nin tɛ tiɲɛ ye i k'a dɔn nin bɛ nin cogo in na nin bɔra nin cogo in na nka ale dalen don a la a dɛnkɛnɛyalen don n'a ye k'a fɔ Sogɛli ye politigi maa min ye cɛ kologɛlɛn don a jɔyɔrɔ barikalen don Buwa Jabate o k'i bɔ a la Sogɛli i k'a dɔn awa gɛlɛya gɛlɛya caman a y'o de y'a ɲɛ na ka se bi ma Buwa Jabate k'a dɔn politigi janfa tɛ a juguya tɛ a bɛnsɛnkoniya tɛ nin bɛɛ lajɛlen Sogɛli kelen sɔrɔ nka o n'a ta bɛɛ ani limaniya in bɛ ɲɔgɔn na Buwa Jabate a ka kuntilenna ye fɛn min ye a t'o bila abada juguya ye walima siranya ye Buwa Jabate i k'a dɔn docteur Sogɛli Kokala Mayiga a ka nin yɔrɔ in sɔrɔ bi ka nin don in sɔrɔ jija b'a la Awɔ. hali n'o y'a sɔrɔ Ala dɛmɛ b'a la Ɔhɔn. a ko min ye wulikajɔ ye Naamu. ale ni Sogɛli bɛɛ lajɛlen ye a bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ye fankelenmaa ye Kosɛbɛ. a bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ye bɔnna kelen ye Ahan. u bɛɛ ye bulondalamaa kelen Haali. ye nka politiki bunakun kan i bɛ cɛ min ye An. k'a fɔ a t'a dalakan bila Ɔhɔn. a dalen don min na Buwa Jabate k'a t'a bila Ahan. Sogɛli b'o cɛw fɔ Ɛɛ, o ye jamana in tiɲɛ ye. kɔnɔ A ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ Buwa Jabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye kokɔrɔw ye laada silamɛya Buwa Jabate Sogɛli ye nin batu kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a to ten hali olu de b'a dɔn sabula olu de bɔra fankelen olu de ye jamana kelen denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ Buwa Jabate k'a dɔn olu de ka bɔnnaw ye kelen ye cɛ min don min bɛ kun a dusukun na an'a bɛ sɔn min ma ale y'o dɔn Buwa Jabate dugu min n'u k'a ma ko Tabango min ye tasiran ka taa bila min ye tɔnbukutu a n'a lamini bua jabate i b'a ye k'a fɔ ŋana o ŋana n'a bɔra nin fanfɛla in na bua jabate u k'a dɔn bɛɛ lajɛlen sɔnna don dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga ye sabula burudamɛ ni fila ka taa bila kɔrɔbɔrɔ la bua jabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dɔn kabini denmisɛnnin ma bolokɔni ɲɛsinnen don a ma bua jabate k'o kuma min ye juguya ye an k'o dabila bua jabate tu tiɲɛ an k'o dabila don o don ka fɛn dɔ miiri nin na karisa sɔrɔ ɲɛmaa don don o don ka fɛn dɔ kanu nin ka karisa sɔrɔ jamana ɲɛmaa don bua jabate o ye kɛwale cɛjuguba de ye n'o tɛ min ye faama jugu faama jugu dama min tɛmɛna jamana in kɔnɔ bua jabate k'a dɔn k'a kɛ p barikakata bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna maa tɛ kuma o de ka ca hali ni n'a da damada bua jabate fo mɔgɔw ka ko kɛ ni hakili ye ni faama sɔrɔla k'a den bua jabate i k'a dɔn i den bɛ se ka fɛn ɲini k'a sɔrɔ i t'a kalama i ka la I ka foyi t'o la n'a ɲini ka kan a bɛ d'a ma n'a deli ka kan bua jabate n'a ka kan a bɛ d'a ma nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ vingt-deux septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ko kura le pays fasiriba n'o ye birahima gindo birahima gindo a ko min ye PACP o ɲɛmaaba n'o ye politigitɔn ye an ka jamana in kɔnɔ an k'a ma ko yɛ samakɛ yɛ samakɛ karamɔgɔ daba tun aa k'a kɔni bɔra ka kuma minnu fɔ tile laban in kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara k'a bɛ maa layɛlɛ fasiriba ko a ko politigi kuma tɛ fɔ ka ban an ka jamana in kɔnɔ politigimaa don a kɛlen bɛ ka tɔn min sigi o de ye PACP ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamanakuntigiya ɲini na yɛ samakɛ a yɛrɛ delila ka kɛ mɛri ye a ko n'i ye jateminɛ welesebuguka don karamɔgɔ daba tunkara a ka tɔn in banbalen bɛ welesebugu n'a marabolo la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye burusikɔnɔdugu ye yɛ de bɛ to ka munumunu sa kɛ ka taa lakɔ so jɔ sabu a ni dɛmɛbaaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu bɛ disiba jamana kɔnɔnaw la nafolo b'u bolo ni k'a suuru a kan parce b'a ko o lakɔliso n'o kɛnɛyaso jɔli sira kɔnɔ yɛ samakɛ a y'i kanbɔ a ko a ka di ale mɛriya tɛmɛnen kɔ ka kɛ masakɛ ye mali masakɛya k'a y'a sɛbɛnfura dilan ka ban pewu malidenw ka kan ka minɛ ni hakilina mun ye u ka kan ka minɛ ni nafolo mun ye k'ale o fɛɛrɛ tigɛ ka ban Parce b'a ko a ko yɛ ka kuma min kɛra yɛlɛko ye dɛ karamɔgɔ daba tunkara n'i sigi k'a lajɛ a bɛ maa dabali ban a ko malidenw maliden n'i si ye san tan ni segin sɔrɔ mali kɔnɔ ɛ kuma k'i ni miliyɔn kelen sɔrɔli ka kan a b'o d'i ma fu falaki n'a kɛra peresidan ye kalo o kalo miliyɔn kelen k'a daminɛ san tan ni segin ka yɛlɛn a kuma caman b'a bolo
An na ɲininkaw la de don wa bamanan y'i dafa mugu jala na dɛ karamɔgɔ daba tunkara berema gindo ko a ko mali politigi maa ma deli ka nin kuma in bɔ a da kɔnɔ maliyɛn mana se mi san tan ni segin ma miliyɔn kelen bɛ d'o ma karamɔgɔ daba tunkara k' a bɛna nafolo bɔ min i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na camu de b'a bolo wa wari dilan masin de b'a bolo wa karamɔgɔ daba tunkara bolo ma dalen bɛ mun kan min kɔni ye nafolo ye a bɛn'a bɔ min ka di malidenw ma a ko yɛ ka kuma n'i y'a lajɛ san kɔnɔ a bɛ t'i jɔ miliyari ba mugan bɔɲɔgɔnko la o ye min bɛna di maaw ma o tɛ jamana ka hakilina tɔ ye paba ko yɛ bolo ma dalen bɛ mun kan ban ni ka nin kuma in bɔ a da yɛrɛma sugu sugu don wa ɲɛmaa ɲini don wa a ko a baara ta politiki maaw ye kuma caman fɔ karamɔgɔ daba tunkara ni ka tigɛ politiki maaw la ni k'u lafu jamana in kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ kumaba lankolon fu fɔ a ko yɛ bɛ ka don kumaba lankolon min na karamɔgɔ daba tunkara ko ni a ma kunnaja maa mango minnu bɛ k'a bɛ fara olu kan sabu a ye fɛn fɔ fɛn tɛ se ka kɛ Paba ko karamɔgɔ daba tunkara ko politiki maaw de b'u yɛrɛ mangoya politiki maaw de b'u yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ sabu danaya talen tɛ ka d'u kan an bɛ don min na ko bi dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u yɛrɛ ka kɛwale don min tɛ se ka kɛ i b'o fɔ maaw ye ma ka jama ɲini fufala k'i jama ɲini fɛɛrɛ sira caman bɛ yen nka a filɛ jɔn b'i sigi ka miiri n nin ye ko maliyɛn maa kelen maa kelen a k'a daminɛ san tan ni segin na k'i bɛ miliyɔn kelen d'o ma kalo kalo i b'o bɔ min Maaw bɛ ko kalama koyi karamɔgɔ daba tunkara berema gindo ko a bara taa min kɔni yɛ ye maa tɛ ko cogo dɔn nin bɛ sɔn ka k'ale kɔni ka mangoya sababu nalen karamɔgɔ daba tunkara k'a sababu kɛ a yɛrɛ ka hakilina n'a ka wulikajɔ ye a ko nin tɛna maa si nɛgɛn bilen nin tɛna maa si lawuli bilen karamɔgɔ daba tunkara ni k'a k'ale kan a ko n'i bɛ maaninfin laɲini a ko a taasira kɛmɛ bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara i yɛrɛ b'a kɛwale ɲuman kɛ k'a yira maaw la maaw bɛ sɔn i ye maaw bɛ da i la nka kumaba fɔ lankolon karamɔgɔ daba tunkara ko an ye dɔnbaw ko la ten sa koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ dɔgɔnɔkɛ n'o ye berema gindo ale ka sɛbɛnni don bɔ jabate ne bɛ n bolo bɔ o kɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'espoir o don bɔ jabate k'a dɔn a bɛ don n'a dugusɛjɛ bɔli sɛbɛnnikɛla bɔ jabate a tɔgɔ de ye ko bɛnba tapili bɛnba tapili a ko i k'a dɔn a yɛrɛ kun taara bajangara koba ni koba min mara ka kɛ bajangara min ye dɔgɔnɔw fɛ yen a kun taara o seereya ni ka se k'a lakali bɔ jabate i k'a dɔn min ye hɔgɔn ye hɔgɔn ali alayi wologɛm bɔ jabate i k'a dɔn ani amiru kanbiri bajangara bɔ jabate i k'a dɔn sigili sɛbɛnnikɛla ko nin ko in i k'a dɔn a kɛra bajangara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa o maa n'i ye dɔgɔnɔ ye mali kɔnɔ bɔ jabate i k'a dɔn bamakɔ ani yɔrɔ wɛrɛ maa caman y'a sogo donni ni ka taa kɛnɛ in kan sabula nin kɛli saya kɔnɔ a ka dɔgɔ bɔ jabate k'a dɔn bajangara n'a y'i ja o de ye dɔgɔnɔdugu ye dugu min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ bɔ jabate k'a dɔn waati waati min ye yɛlɛmaniw ye u ka laadaw ani ko kɔrɔw tigilamaw ani dugutigisigi i k'a dɔn o de bɛ kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔ jabate i bi mɛn mm. nin ɲɔgɔn na ko ti kɛ bɔ jabate k'a dɔn farafin an kɔni an laban maa b'i yɛrɛ ɲininka sabula an ka ko kɔrɔw diinɛ wɛrɛw nana k'an ka ko duman caman tiɲɛ n'o y'an ka laadakɔrɔw n'an ka ko kɔrɔw ye an ma se k'olu matarafa min b'an bolo o bɛ ɲini ka tila an na nka dɔgɔnɔ jamana na bɔ jabate k'a dɔn jijalen don a b'u ka laadakɔrɔw la A ko n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɔ min ma ko hɔgɔn bɔ jabate k'a dɔn o sigira hɔgɔn o kɛra ayiwa ali alayi wologɛm bɔ jabate i k'a dɔn ale de tun ye awa kanbiri i k'a dɔn o dugutigi kɔrɔ ye bɔ jabate ale de nana sigi a bɛɛ kunna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dugutigi dugutigi kafotigi kafotigi maa tan ni kelen a bɛɛ lajɛlen ye cɛkɔrɔba ye a kɛra olu de ɲɛna bɔ jabate a kɛcogo n'a gundow ani laadakow o tɛ kɛ maa ɲɛna bɔ jabate k'a dɔn minnu n'a yeli ka kan minnu n'a kɛli ka kan a bɛ k'olu de ɲɛna a b'a fɛ ka min f'i ye k'o faamu bɔ jabate k'a dɔn dɔgɔnɔw n'an k'u ma ko kaadɔw bɔ jabate k'a dɔn kokɔrɔba b'u fɛ yen laadakɔrɔba b'u fɛ yen bɔ jabate dɔnniyaba de b'u la kabini bi tɛ bɔ jabate o dɔnniya in min y'o fana matarafabaa ye o fana tigi sigira ka taa fara dugutigi kan A ko nin ɲɔgɔn na koba farafinna a ka dɔgɔ bɔ jabate i k'a dɔn n'a bɛ kɛ san minnu na i k'a dɔn wele bɛ bila i k'a dɔn ayiwa duguden bɛɛ ma janko ayiwa minnu ye laadatigiw ye ani ko labɛnbaw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔ jabate i k'a dɔn min ye bajangara ye a dugutigiya kabini kununko i k'a dɔn a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la a bɛ minnu bolo a b'olu de fana bolo Bɔ jabate k'a dɔn duba fila bɛ yen minnu kɔni ye laadatigiw ani dugutigilakaw ye tenbelilakaw ani wologɛmlakaw sɛbɛnnikɛla ko u ma wuli u ka ca san ba yirika caman ye bɔ jabate i k'a dɔn nin ko in bɛ kɛ nin kɛcogo in na dunan suurula fan bɛɛ lajɛlen na dunanjiginso minnu bɛ yen n'o ye lotoli bɔ jabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen fara i ko dakɔnɔɲin fo maa dɔw taara jigin awa lise pibilikiw la ani ekɔlisow kɔnɔ ala ni jama cayara mahamadu gindo n'u k'a ma ko madu jenbe o ye fɔlikɛlaba ye o n'a ka ɲɛnajɛkulu sira ka ɲɛnajɛ kɛ k'u bila filani dɛbɛ la min ye donsow ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya jira yɛrɛwoloden bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya jira Bɔ jabate i k'a dɔn an minnu ni anw ye ayiwa la ni anw ye ayiwa nantumaw ye i k'a dɔn anw fana ala anw fana tun bɛ kɛnɛ kan a anw ye nantumaw ye ni tile bɔra bolo t'a kunbɛn bɔ jabate k'a dɔn don ko min ye bajangara ye bajangara twa maa caman y'an wele k'a fɔ n ye bajangara twa in de ko kunba ko kunanba a twa de ko kunanba an ma se k'a tɔgɔ fɔ a sɛbɛnnen kun don ko écueil grand o kɔrɔ de ye ko kunan belebele i ye kunan dɔn wa a kɔrɔ de ko kunan belebele nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'espoir kɔnɔ A ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura hali nouvel horizon dankura fasiriba n'o ye baba danbele baba ko mun danbele a ko mali a n'a dafɛ jamana caman bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara min ye an ka baganw ye maa minnu b'o dogo dibidibi la ka bɔ n'a ye fasiriba ko wulikajɔ kɛn b'olu nɔfɛ A ko n'i ye jateminɛ kɛ Direction générale de la consommation et de la concurrence unhun, a ko olu ka cɛdenw, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ Mali galakadaw fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, payi, a ko n'i ye ko jateminɛ, unhun, min kɔni juru a kun samanen bɛ kosɛbɛ, unhun, Mali ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ, unhun, jamana wolonwula kɛnbɛ ka Mali lakori, awɔ, naani bɛ CEDEAO jamana kɔnɔ, unhun, a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ka fɛn man ɲi ka don CEDEAO kɔnɔna la bi, anhan, karamɔgɔ Daba Tunkara i n'a fɔ CEDEAO fana kɛnbɛ ka fɛn caman tigɛ ka don Mali kɔnɔna la, awɔ, a ko an bɛ o sigi kɔnɔ. mali ɲɛmaaw ye hakilina ni wulikajɔ min kɛ o de ye an ka bagan minnu fana bɛ n'an dafɛ jamanaw fana mako b'o la karamɔgɔ daba tunkara n'u y'u ta tigɛ an na an fana k'an ta tigɛ u la fasiriba ko ni mali ko k'a ka bagan tɛ don sɛnɛgali kɔnɔ ni mali ko k'a ka bagan tɛ don kɔdiwari kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba de nin jamana fila ma o tuma an b'o sigi kɔnɔna la bɛ dɔ fɔ ye o ye tiɲɛ dɛ o tuma min ye sɛbɛn u laban u bɛ ɲini ka kɛ subaaw ye u bɛ ɲɔgɔn dun Sogo n t'a di o tuma u k'a lajɛ joona u ka nin ko in ban koyi n'o tɛ ɲɛ man ɲi dɛ karamɔgɔ daba tunkara fasiriba ko n'o ye baba danbele a ko min kɔni y'o sigi kɔnɔna ye an ka cɛdenw bɛ dancɛw la n ka dancɛw lajɛ DNCC awɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ sigilen ɲɛna ba n'o ye DGCC
bugadari de don cɛ belebele jamajan o de ye a directeur ye ayi o cɛsu kɔn minɛ ko i tɛ tiɲɛ fɔ a N'a ye bolokurunɲɛ kelen d'i kan e bɛ taa dugu jukɔrɔ i tɛ bɔ a la karamɔgɔ daba tunkara a ko a ka cɛdenw u tɛ jingɔ janko ka sunɔgɔ min ye k'u sigi ka yɔrɔw lajɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ a k'o de sigi kɔnɔna la dɔw kɔni y'u tulo gɛlɛya karamɔgɔ daba tunkara ni k'a kɛ dogodogonin baaraw ye k'a jira k'a fɔ olu ja minɛn don olu ja ka gɛlɛn min ka di olu b'o boloda a ko o ja gɛlɛntigilamɔgɔw min kɔni ye DGCC maaw ye k'u ye tɛgɛ da maa caman kan Mɔbili minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara n'u kɛnbɛ ka baganw sɔnsɔn a kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara k'u bɛ taa n'a ye an dafɛ jamanaw la min tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw t'a kalama o tuma k'u ye sariya kan sɔsɔ belebeleba kɛ a ko min kɔni DGCC cɛbaw ye u ye bolo ta ka da u bɛɛ lajɛlen kan a sagaw n'a misiw karamɔgɔ daba tunkara o dɔrɔn tɛ min y'u ka dogodogonin baara in kɔnɔna ye nɔnɔ ka taa bila sukaro ale ni dunfɛn wɛrɛw la karamɔgɔ daba u bɛ bɔ n'o u bɛ don n'o ye k'a sɔrɔ min ye jamana maa ka sɔrɔ k'a kɔnɔna la a ko maa minnu bɛ k'o kɛ u dagosi ka bon kosɛbɛ tulokungɛlɛya don wa banbanciya don wa walima jamana kanu tɛ dusu na wa a baara ta kangari dara bɛɛ lajɛlen ye jamana baara a kan ka kɛ ni sariya taabolo ye maa minnu bɛ n'i kan ka fɛn jira karamɔgɔ Daba Tunkara i bɛ taa baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la janko fɛn minnu b'i kun ka se ka dɔn i ni min sarali ka kan i b'o sara ka taa i ka baara kɛ i diinɛ ni ŋaniya kɔnɔ nka k'i dogo jamana tɛna fɛn sɔrɔ ka bɔ ni jamana fɛn ka taa di maaw ma janko maa minnu kɛlen bɛ ka dangajugu ta ka jamana sɛgɛrɛ An. ko e na fara olu kan ka kɛ jamana jugu ye o na ɲɛ o tɛ ɲa dɛ ayi an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini Mhm. parce que b'a ko Naam. min ye DGCC o ɲɛmaaw ye Mhm. u ko maa minnu kɔni minɛna sa u na taa di kiiritigɛlaw ma Mhm. u ye Mali sariya kan sɔsɔli min kɛ payi u ka ɲɛfɔli ko ko la Mhm. jank'u ka maa tɔw ladi Mhm. kunnafoni filɛ nin ye Mhm. an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ e Baba Danbele ale ka sɛbɛnni don Bwa Jabate Naamu.
kurun ka mankan bɔ An. kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ a sera cɛncɛn ma Nin ye tiɲɛ ye. e ko waati ma dafa waati koronna karamɔgɔ An bɛ bi ta bila yan, an bɛ bi ta bila yan, Bwa Jabate an, ɲanama ko don, anhan, Dirisa ɛɛ Dirisa Kɔnɛ, Dirisa Kɔnɛ, an b'a fɔ, awɔ, karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ Masigi Maduru, anhan, Bananikɔrɔ taji feerela don, anhan, an kanubaa belebele don, anhan, jɛmukan tɛ tɛmɛ a kan, an ka foli b'a ye, kosɛbɛ, Bwa Jabate i k'a dɔn waati dafara, anhan, anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnnin kɔ ye, sisan, i k'a dɔn